eze dike the second nke abụọ
nnọọ n'ije ihe anyị ji anabata onye bịa be anyị bụ ọjị ihe a bụ ọjị igbo e were asị gị na onye bịa be anyị nnọọ Igwe. Ndewo. Igwe.
Ada Igbo niile. Igwe. Nnọọ n'ije. Ndewo. Ah, Chukwu onye okike. Chukwu nna na Chukwu nwa na Chukwu mmụọ nsọ. Eze ndị eze. Ọgaranya ngada, eze ịfụnanya. anyị na-ekele gị ọkachasị ndị a bịara na be m i duru ha bido n'ebe ha bidoro wee rute ebe a na-enweghị nsogbu ọbụla anyị na-ekele gị nna anyị ha wee bịarute ebe a nụnwa wee kwudo mụnwa m na ezinụlọ m anyị na-ekele gị i mere ka ọ dị etu a anyị na-ayọ gị na biko chekwebe anyị zọba anyị ọkpụkpọ anyị na-amata anyị anyị ji ọjị n'aka na-akpọku gị ị na-ata na mkpụrụ ma anyị na-ata n'ibe site n'aka nsọ gozie anyị gozie ọjị a ka anyị taa tata ndụ tata ịfụnanya tata ọganiru anyị yọọ gị ihe ndị a n'okwukwe na ị ga-emezu ya n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị Amen. Eze dike. Nna tubelu ugo. Igwe. Igbo bụ Igbo ekenekwa m unu igwe igwe eze dike nke abụọ anyị bịa n'obi gị tata ka anyị na gị karịa mana nke mbụ bụ na ị ga-agwa anyị kọwara anyị onye ị bụ kọwakwara ụmụ Igbo ebe anyị bịa onye anyị bịa n'obi ya ndewo igwe Mụnwa bụ His Royal Highness Igwe Dr. Vigo Anelefun JP Eze Dike the second of Akpugo Eze Dike um, ọ n'obi m ka unu batara ebe a Akpugo Ezedike bụ ofu obodo n'ime Uzo-Uwani Local Government Enugu. anyị bi n'agbata Aku dị n'Igbo Etiti na Nkpologu n'agbata akụ Akpakwume Nze dị na Udi Local Government Area. Ebe a ndị ọbịa na-alike ebe a ma nnukwu maka anyị na-anabata ndị bịa be anyị ọfụma. Ndewo. Ndewo. Wee.
Igwe Igwe dịka ị kọwagoro anyị onye ị bụ agba nke abụọ anyị ga-achọ ka ị kọọrọ anyị ihe gbasara ejirimara ndị ejirimara Akpugo Akpugo Ezedike ka ị kọọrọ anyị ka anyị mara ejirimara fa ndewo Ndewo.
Nnọọ. Akpugo Ezedike dịka etu m si wee gwa gị etu m si wee kwuo na mbụ bụ ofu obodo n'Uzo-Uwani. Ee, na be anyị anyị na ndị agbata obi anyị nwechere omenala dị iche iche a na-eme na be anyị na anyị na-eti odo ee Aku na-eti odo Akpakwume Nze na-eti odo mana a bịa na Nkpologu ha na-eti ọmaba ya bụ nke izizi ọzọ bụ na ee ndị be anyị na Aku na-anụkọrịta nwaanyị anyị na-emekwa etu a na Nkpologu na Akpakwume Nze anyị na-anabata ndị ọbịa ọfụma so um, anyị enweghị nsogbu anyị na-ahụkarị ndị ọbịa n'anya karịa onwe anyị so na omenala anyị anyị na-akwanyere oke- okenye ugwu okenye bụ ihe chineke na-eme ka o ruo onye ị fụ okenye ka ọ na-arụ ọrụ karịrị ya ụmụ okorobịa na-enye aka ma ụmụ agbọghọbịa nyere ya aka ka o mee ihe anwa na-enye nsogbu ndewo igwe
Igbo ọma na-esonyere anyị dịka anyị na igwe na ha akpalị ya bụ nkata ọ na-akọwara anyị ọtụtụ ihe dị iche iche unu anụgo ihe ọ kọrọ anyị maka ya bụ Akpugo Ezedike kọwakwara anyị maka ndị nọ n'akụkụ ọ na-akọrọ anyị na o nwere ndị nọ n'akụkụ dịka uzueme akụ mkporogwu wee kọrọ anyị ọtụtụ omenala dị iche iche jikọtara fa ha wee bụrụ ụmụ nwanne igwe ọhụ ị kọrọ anyị ọ na-egosi ịhụnanya igwe nke ọzọ anyị na-ajụ gị ka ị kọwara anyị o nwere ebe ị metụrụ aka i kwuru ihe gbasara alụmdi na nwunye igwe kọọrọ anyị maka na anyị na-aghọta na a bịa n'ala igbo na ọnụnụ di na nwunye dị iche iche kedu ka obodo anyị nọ bụ akpugo ma ụzọ ụwanị kedu ka alụmdi na nwunye ha si aga
ndewo ndewo ee ịnụ di na nwunye na akpugo eze dike ọ bụ ihe ihe aṅụrị dịrị onye bịara ịnụ nwaanyị na onye ndị ọ bịara na be ha ịnụrụ nwaanyị maka na nwoke bịara ịnụrụ nwa gị abụgoro nwa gị nwa nwoke bịara ịnụrụ nwa gị abụgoro nwa gị ọ bụrụ ofu onye n'ime nwa gị ya bụ na ọgọ gị bịa ị nabata ya ọfụma ma ọ bụ na nwa gị egosi na ọ bụ onye ọ chọrọ ịnụ e kwekọrịta nke nwoke ejezie gwa ndị ndị mụrụ ya weta mmadụ naabọ ma ọ bụ ịtọ wee bịakwute ndị mụrụ nke nwaanyị e wee kpaa nkata ihe ahụ ka ndị nwaanyị na-akpọ mmanya uru anyasị a kpaa nkata kwekọrịta e wee kaa agba mbọsị a ga-ebu mmanya na be anyị a ga-ebu ụzọ bujere nna mmanya e buo nye ugboro atọ e wee jebe na be nne e jekwa ugboro atọ onye na-achọghị ije ọtụtụ ugboro ọ bịa nke izizi were ego kwụọ ụgwọ nke fọdụrụ a kaa agba mbọsị a ga-agba m agbacha nkwụ akwadobe maka ịgba akwụkwọ agba akwụkwọ ịma na nwaanyị achịwago ụkwụ n'ụlọ nwoke akpọrọ nwunye ya na mkpụrụ etu a ka esi eme ya na be anyị Igwe. Igwe, dịka anyị na-aga na-aghọta ọtụtụ ihe gbasara ihe nwaanyị ka anyị kọkwara ụmụ Igbo ka ha ghọtakwa maka na ebe anyị si ekwu okwu a bụkwanụ obodo a na-akpọ Nsụka Ụzọ Ụwanị Akpugo Ezedike ọ kwa na ya bụ obodo Nsụka ahụ ka anyị nọ na-ewepụta ọtụtụ ihe dị iche iche ma na-ekwukwa okwu ya bụ nwaanyị ajụjụ anyị ọzọ gbasara ihe ya bụ nwaanyị igwe ọ bụ eziokwu na na nwaanyị chịba ụkwụ na Akpugo maọbụ Ụzọ Ụwanị ma Igbo Nsụka na o kwesirozi ine anya n'iro maka na o teego a na-anụ ya bụ ọtụtụ ihe na nsụka nwere agbamandụ jikọrọ na-ejikọta ọnọdụ nwoke na nwanyị ma onye ahụ ebunye nwo- nna nna mụrụ nwa mmanya ọ chịba ụkwụ na o kwesirozi ine anya n'iro ka ị kọgodịrị anyị obere ihe gbasara ya Yeah, thank you very much. Ehm, ihe a bụ omenala dịwara oge gboo nwaanyị ọbụla nwoke bịara duru azụ nwunye mechie ihe dị na ya n'isi ya wee duru ya naa n'oge gboo na ndị be anyị na-eme ikpu ekwu ikpu ekwu ahụ abụrụ ọ ga-esi nri bujere onye ishi o nwere ihe onye ishi ga-eme okwu ọ ga-ekwuche mgbasa ama isi nwaada abịa sụọ ya aka n'ekwu ọnya na o birigo ọ ma anọkata nyere nwoke ọzọ ọnụ nwoke kwunye nwoke ọzọ gwa nya okwu dị agha ọ naa o kwuo ihe a gwara ya di ya ọ dị ezi ezi maka ọ na o merọ etu ahụ o jide ya ọ nsọ na be anyị nwaanyị bi na be di inere anya n'iro ma ọnya na nwoke ọzọ nwee mmekọ ọbụla ọ na-egbu ọnwụ ọnya kpatara na oge gboo a na-asọ ya ma kịta na a na-asọ ya ọ dịkwa ma kịta
igwe nwa m igbo dịka igwe Ezedike nke abụọ na-akọrọ anyị ọtụtụ ihe gbasara ọnụma di na nwunye igwe o nwere okwu ndụmọdụ ị ga-enye anyị gbasara ya bụ ọnụnụ di na nwunye na nke nke nke kịta maka na ị- ị kọrọ anyị akụkọ gbasara ihe gara aga ma na-akọwara anyị na ihe ahụ gara aga na a ka na-eme ya kịta maka na ọ na-egosi ugwu gwa- n'ihe gbasara di na nwunye o nwere ihe ị ga-akọrọ anyị ga-abụ okwu ndụmọdụ nyere ndị agba ọhụrụ kịta
Eh, thank you. Eh, okwu ndụmọdụ ya bụ okwu ndụmọdụ dị ezigbo mkpa maka o ji wee dịrị ezigbo mkpa bụ na ụmụaka kịta maka ọtọ a na-agbazi anya ha na-adị ha n'iro ee ma nwoke onye chee ka nwaanyị bi na be di si eyi akwa ụdị akwa ya mesiri enyi ma ọ bụ nsọ na be anyị maka ife ana m agwa ndị kịta o nwere ihe na-eme ka nwoke na nwaanyị nọdụ dịrị ụtọ wee bite aka kaa nka bụ nwoke inwe nchekwube ntụkwasị obi n'ebe nwunye ya nọ nwaanyị enwe ntụkwasị obi n'ebe di ya nọ ị sị ya na di ya mere ihe a ọ sị mba na ya trust ya ya nwere ntụkwasị obi n'ebe di ya nọ ọ gaghị ene anya n'iro ị gwa nwe nwa- nwoke sị ya na ya bụ nwunye ọ sị mba o nwerọ ihe ọ ga-eme maka na ha nwere nsọ ana m agwa ndị kịta biko ee ọ ga-aka mma na ha nọ buru chineke n'obi wee na-asọpụrụ onwe ha sọpụrụ ụmụaka ha ezinụlọ ha ka ha wee bie ndụ kaa nka wee zụọ ụmụ ụmụazị ha na nka ndewo igwe igwe dịka anyị na-achịkọta ya bụ okwu ọnụ ị ma na mgbe i kpere ekpere gọọ ọfọ ọjị ya bụ ọjị gbara anọ ọjị ahụ gbara anọ kedu ihe ọ na-egosi n'ala Igbo
ee ọjị gbara ịnọ ọ gbazuru agbazu maka na e nwere afịa naanọ oge naanọ e nwere eke nwee orie nwee afọ nwee nkwọ ịrọ na o zuru ezu ee ụbọchị ọbụla n'ime ha tara ọjị ya ofu ibe ọjị bụ maka eke nke ọzọ abụrụ maka orie nke ọzọ abụrụ maka afọ nke ọzọ abụrụ maka nkwọ ya n'iru chineke ichere ya bụ ọjị ngozi dịrị gị uchichi na anọ anọ ya na onye wara ọjị ọ gbaa anọ ọ bụ nnukwu ngozi ka ọ bụ
igwe eze dike the second okwu anyị na-abịa na nchịkọta mana o nwere ihe kara ịsọ ịsọ m ma sọ ụmụ igbo igbo bụ igbo anyị na ha nọ na-akpa wee na-akara ya bụ nkata o nwere obere ihe m kara ịchọ ka ị kọtụrụ anyị ihe gbasara ọdịnana na ịgwọ nsị ihe dị iche na ịgwọ nsị na ọdịnana
ịgwọ nsị bụ ihe ruru inyi n'iru Chineke maka na onye na-agwọ nsị ana na-achụfụ ya n'oge gboo ana na-achụfụ ya ee kịta ụka bịara na-ekwukwe maka ajọ ihe bụ ịgwọ nsị igbu mmadụ ụka na-akụzi sị na ọ dị njọ chukwu n'onwe ya kwuru na ọ dị njọ ọdịnana na-egosikwa na ọ dị njọ maka na o nwe onye ga-abụ ọ nwụrụ ejee n'afa onye ahụ anaghị eje ụka ejee n'afa gbaa afa asị ya asị na ọ na-egbu mmadụ ntufu ka a na-etufu onye ahụ ya na ọ dị njọ mmadụ ije gwọba nsị gbuo mmadụ ibe ya ma ọ bụ gbochiri ya aka ọ bụrọ sọ igbu mmadụ bụ inye poison na o nwe ihe ị ga-eme mmadụ ya gwọrọ nsị wee kechie onye anwa ọ gaghị anụ di ọ bụrụ nwaanyị ọ gaghị anụ di ọ bụrụ nwoke ihe ọ na-eme agaghị aga aga igbugo onye ahụ so na ihe ahụ a gwọrọ agwọ dị njọ ọ dịkwa njọ n'ihu Chineke igwe
igwe anyị ekene gị mgbe anyị batara n'obi anyị fụrụ ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'obi a wee nee anya n'aka nri dịka m na-ene anya n'aka nri o nwee nwa eze maka na obi eze ka anyị nọ o nwee nwa eze nọ m n'aka nri ka anyị na ya bụ nwa eze karịa obere ka ọ kọwara anyị onye ọ bụ em prince nke ndị oyibo na-akpọ prince nwa eze em anyị batara n'obi nna gị kọwara anyị onye ị bụ ma kọwara anyị ka obi si wee dị gị mma obi aṅụrị na ada igbo bịa n'obi unu ndewo ada igbo friends ana m ekenesi unu ike maka obi unu bịa na n'obi nna m today so m ga-ebido ịkọwa onye m bụ Ee, aha m bụ m ma tinyekwa Honorable maka na ọ wụrọ nke a ga-ewepụ ewepụ. Ee, mụnwa bụ Prince Honorable Ani Kingsley Tochukwu. Ee, mụnwa bụ nwa igwe. Ee, ee, bụkwarụ onye e jiri ike wee mara na ana m azụ ahịa ma m na-eme politics ana m ekene unu.
Daalụ. ndewo em prince ị kọwachara anyị wee kọọrọ anyị na ị na-azụ afịa em ọ na-adị nnọọ mma na ị kọwara anyị bụ ụmụ igbo kọwara anyị afịa ị na-azụ ma afịa bụ i tinye aka ọ bụrụ ihe jọrọ njọ maka na ọtụtụ afịa kịta bụ ọ bụrọ ọtụtụ afịa niile bụ afịa dị mma anyị na-ajụ gị biko afịa ahụ ị sị na ị na-azụ ọ kwa nke dị mma ka ị kọọrọ anyị ka anyị mara
Daalụ. Oh. Yes, ọ bụrụ na ọ bụ afịa na-adịrọ mma, mụ ama m bịa kwube maka ya. Afịa m na-azụ bụ afịa dị mma. and afịa a na-eme na na mbara ezi na public domain nke bụ na ọ bụrọ sọ mụnwa na-eme ya ọtụtụ ndị mmadụ na-eme ya mụnwa nọ into fashion anọ m into fashion and eh, anyị na eh, by the grace of God anyị na-apụ apụ ebu- ebunata nke anyị na-ele anyị na-agbasi obodo oyibo anyị agbago Turkey anyị agbago eh, China anyị agakwugo Italy maka ihe gbasara business anyị na-eme and eh, by the grace of God na aka Chukwu dị na ya daalụ ndewo ee igbo ọma na-esonyere anyị unu anụgo ihe prince kwuru mana ọ na-egosi na nwa eze abụrọ ka ọ nọrọ ee na-aza afa na ya bụ nwa eze na ọ na-adị mma nwa eze na-agba mbọ ya bụ nwa okorobịa na-agwa anyị na na ya bụ prince mana na ya na-agba mbọ n'ihe niile gbasara uwe ma nke nwoke ma nke nwaanyị ya afa ya bụ aka na-emebe ọgọdọ na ya na-agbakwa ma na mba ofesi na-efe n'elu ma na-anata n'ịchọkwa ihe niile gbasara ka esi edozi arụ ịkpọ ya n'ekwentị na ya na ọ ihe ya nọ n'ime ma na-emesi ya ike prince dịka anyị na-aga em ọ ga-enweta obere ihe ị ga-akọwara anyị gbasara obodo anyị bịa akpụgo eze dike ndụmọdụ ị ga-enye ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa ndewo daalụ adịm
ee dịka ka afa anyị si dị anyị bụ akpụgo eze dike ị ma na abịa n'Enugu steeti enwere akpụgo eze nwekwa akpụgo dị na Nkanụ mana nke anyị bụ eze dike and eh, ka nna m si kọwara unu anyị bụ ndị na-anabata ndị ọbịa ọfụma ihe eji maka ebere anyị bụ na anyị nwere fertile land na anyị na-akọ ọrụ ugbo akọ- akọ- akọpụtasị ike ee anyị nwere ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị na-eme ọfụma ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ezi so ee o nwero ihe ị ga-achọ na be anyị ị ma nweta anyị nwere ndị gụrụ akwụkwọ nwekwe ndị ọrụ aka nwekwe ndị na-eme business mana ka anyị si nọrọ na o nwero nke a- nke e nwere ọ bụ na ọ karịa na ndụmọdụ m na-adụ ndị ndị ntorobịa na be anyị bụ na onye ọbụla nwere onyinye Chukwu nyere ya. ọ na-adị mma onye ọbụla ewere n'oge chọpụta nke Chukwu nyere ya ka o wee mebe ya ka ọ ghara ịbụ na na ị hụrụ na mmadụ na-eme ị sị ka ị ga-eme ọ na-enye nsogbu Ọ, ụdị ihe abịa na-ebute ntaji anya so ị chọpụta onyinye nke ahụ Chukwu nna nyere gị i mebe ya i mesibe ya ike Chukwu nna ga-esi na ya wee gọzie gị and eh, ọ da-adị mma ee eh, onye mechaa ihe niile ọ ga-eme ọ nachita azụ na village bịa nọrọ ọ bụrọ na ndị mmadụ ama nọ na village mana ọ na-adị mma ịpụọ ije chụọ akara aka gị maka na ọ bụ na ị nọrọ n'ime ụlọ ma ị nọrọ na village ọ ya na-eme a na-enwe series of problem a na-enwe series of eh, issues so my advice to them bụ na onye ọbụla topụtaranụ ga-eje chụọ akara aka ya yọọ chukwu nna ka ọ gọzie ya ekene m unu.
ndewo igbo ọma na-ege anyị unu anụgo ọtụtụ ndụmọdụ ya bụ nwa okorobịa prince kingsley dike nwa igwe na-akọ agwa anyị n'ụbọchị taa wee na-asị na ọ na-adị mma fụ nwanne gị n'anya bido n'oge ka ị chọba akara aka gị na ị chọba akara aka gị na ọ ga-adị mma mana na vileji ihe gbasara vileji na ọ ma adị mma ka ị pụta na vileji wee tọgbọrọ chọọ akara aka gị n'oge na ọtụtụ ndụmọdụ ka ọ na-enye ụmụ okorobịa ya nakwa ụmụ agbọghọbịa nọ na be ha n'Akpugo Ezedike ma nakwa Ụzọ Ụwanị maka na ọ kọwara anyị mgbe ọ na-ekwu okwu sị na afa ya na ọnọrebụ banyekwere n'afa ya na ihe o gosi bụ na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo na ọ na-atinyekwe aka n'ime ma na-egosikwa ndị be ha na ọ na-adị mma ka e soro na eziokwu ka esole na ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo nke ga-ebute nsogbu na ọdịnihu ndewonụ ụmụ igbo ka anyị na-achịkọta sonyekwere anyị na akara ekwentị facebook instagram peji anyị ada ndị igbo peji biko ka anyị na-agafekwa ka igwe wee kenee ndị igbo bụ igbo ka anyị nụkwa onu ya na ọ chọrọ ikene anyị ma chịkọta ya bụ okwu ọnụ ndewo igwe ka i kenee ndị igbo
ada igbo igwe nwaanyị dị ibe ya igwe ekene gị igwe ndewo ndewo ana m ekele igbo niile igbo biko nụ ka anyị bụrụ ofu jikọọ ọnụ chụwa ihe na-achụ anyị ka oke anyị ghara ifuneri anyị na Naịjirịa Igbo niile gbakọọ biko nụ ebe ọbụla ị nọ na maka anyị bụkwana Naịjirịa a na-ekwu Igbo Igbo Igbo o nwere ebe ị ga-eruo steeti niile dị na naijiria ndị igbo nọ ebe ahụ anyị nọzu ebe niile nwanne anyị igbo ebe ọbụla ị nọ cheta na ị ga-anata ị nọchaa ebe a na ị ga-ana o nweghị ebe dị ka igbo anyị na-agba mbọ ma chukwu na-enyere anyị aka ya ka anyị fụkọrịta onwe anyị n'anya nwanne gị nọrọ ebe ahụ n'oge dị nso ị fụ etu ị ga-esi wee nyere ya aka nyere ya aka maka ọ na-abụ onye na-ada ọfụ onye o jidere aka onye na-ekunite ọdọdo nwene ya si ya gị kunite onye a ga-eji wee mara igbo ndewo na Chief Ferdinand Aligbo, Permanent Secretary, Enugu State Ministry of Information, Culture and Tourism.